min ye bandaw ye bandaw Buwa Jabate i k'a dɔn gansan fana tɛ mm. sabula foyi tɛ kɛ gansan fiyewu n'i y'a ye bolonkɔni ɲɛsin'a ma maa caman na Buwa Jabate o b'a jira k'a fɔ a ka baara ani hakilina minnu b'a la ah. a delila ka minnu kɛ ka kɔrɔ jamana kɔnɔ olu de wulila ka jɔ a ye perezidanya dakan o don Buwa Jabate n'o tɛ nin sɔrɔdasi kɔrɔ in a bɛ lafiya bɔ la Buwa Jabate i k'a dɔn nka yann'o don cɛ a ye wulikajɔ caman kɛ maa minnu b'a dɔn maa minnu b'a jogo n'a ka kɛwale dɔn Buwa Jabate olu y'a jira k'a fɔ a bɛ se kolonɛli majɔ i k'a dɔn bandaw Buwa Jabate n y'a f'i ye cogo a bɛ sɛgɛn lafiya bɔ la ntɛnɛn tɛmɛnen i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min sigira u ka sugandili kɛ jamana masakɛya la kalo tan ni seegin kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan sɔsɔli ma y'a la a kɛra bandaw ye a ka dankan o na kɛ kolonɛli Asimi Goyita ye Buwa Jabate i k'a dɔn o de bɛna kɛ vice président ye haali sɛbɛnnikɛla ko a ko ni cɛ min tara nin ye ɲɔ don doni belebeleba dalen don a kunna Buwa Jabate sabula jamana bɛ lengɛlanga la jamana i k'a dɔn taafan ni nafan bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen bɛ ɔhɔn. politigimɔgɔw ɲin bɔlen bɛ u b'a fɛ k'u ɲin turu a la Han. nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛɛ Tiɲɛ. nka cɛ min kɔni don Ɔhɔ. Buwa Jabate i k'a dɔn a tɛ maa sago kɛ Fiyewu. Buwa Jabate k'a fɔ de ye ayiwa i b'a nɛgɛ walima k'a bila fili la Ahan. bandaw t'o cɛ ye Han. Buwa Jabate k'a dɔn sabula sɔrɔdasi min don a ni y'a ta ye Ɔhɔ. Buwa Jabate hakilina y'a ta ye a ye baara kɛ jamana kɔnɔ k'a daminɛ kabini a bɛ don don min larame la fo bi mm. Buwa Jabate maa si den kelen tɛ min bɛ se k'a fɔ i ye fiɲɛ y'a la sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye ntɛnɛndon ye garijɛgɛw ni wulikajɔw nana wuli naamu Buwa Jabate i k'a dɔn ayiwa ala kɔni y'a kanu nin in de a ka wele ka kɛ mali perezidan ye Buwa Jabate naamu sɛbɛnnikɛla ko kolonɛli fila olu de bɛna kɛ mali masakɛ ani masakɛ dankan ye hɔn min ye CNPC olu kɔni y'u jigi da bandaw kan hɔn Buwa Jabate kun b'a la a yɛrɛ i k'a dɔn denmisɛn tɛ sabula ayiwa min ye san bi wolonwula bɔɲɔgɔn ye i k'a dɔn bandaw mali perezidan kura a b'o de la haali Buwa Jabate awa kabini wulikajɔ bolodara ɔɔ kabini don min a fɔra k'a taara retraite la Buwa Jabate k'a ta o don la ka n'a bila bi la, un, maa ma a ŋunankan mɛn, fiyew, maa ma a taafan ye, ayi, nka min ye sɔrɔdasiya ye a baara minnu kɛ, ɔhɔ, n'i hakili b'a la mɛ kalo san 2014 un, Buwa Jabate i k'a dɔn a welela, anhan, ka kɛ sɔrɔdasiw ka minisiri ye, o kɛra, i k'a dɔn ministre des anciens combattants ɔn, i k'a dɔn ayiwa ka da ayiwa wulikajɔw ni jateminɛ caman kan, haali, nka a kuntaala ma janya fiyewu sabula ale ni ale tun bɛ Sumeyilu Bubɛyi Mayiga ka gouvernement na Buwa Jabate i k'a dɔn u nana o lasɛmɛ mm. o yɔrɔnin bɛɛ minisiri fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen taara nka mm. sɛbɛnnikɛla ko a ye tile fila min kɛ ayiwa sɔrɔsiw ka minisiriya la bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ko cɛ tɛ mɛɛn a Buwa Jabate ka sabu kɛ min ye mm. i k'a dɔn a tɛ kuru ka don i dungɔ da fɛ fiyewu baaraninfin ani baaraninjɛ ye min ye an k'o kɛ ka taa sɛbɛkɔrɔ kun ah. Buwa Jabate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen y'a nɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mali sɔrɔsi yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ don Ka sababu kɛ min ye a ye sɔrɔdasiya in daminɛ jamana in kɔnɔ, anhan, hali n'a taara dafa kalanw kɛ i k'a dɔn yɔrɔ wɛrɛ la, ɔn, i k'a dɔn a kɔni ye wulikajɔ boloda Mali yɛrɛ de kɔnɔ sɔrɔdasiya hukumu kan, ɔhɔ, a ko ayiwa min ye dafa kalanw ye, naamu, n'u k'a ma stage, ɔn, i k'a dɔn ayiwa pilote d'hélicoptère, un, avion minnu bɛ sin ka wuli ten yekewu, ɔn, n'u bɛ yekewu yɛ o bolibaa ŋana don a y'o kalan kɛ URSS han Buwa Jabate a k'i k'a dɔn o don a bɛ segin ka na don min ɔhɔ a ni jalaba nana un jala min b'a jira k'a fɔ avion bolili a cun na a yɛlɛ ɔhɔ i k'a dɔn a y'o sɛbɛkɔrɔ dɔn tiɲɛ Buwa Jabate caman b'a fɔ ɔn ko a ni Irisiw de ka surun ko sabula Irisi hakilina de b'a la un Buwa Jabate n'o dun bɛ cɛ min na naamu Buwa Jabate i k'a dɔn o tɛ wari fɛ o tɛ sanu fɛ ayi o ta ye baara ni jɛ ani wulikajɔ ye o don i k'a dɔn a fɔra a ka kɛ kɛcogo min n'i m'a kɛ ten a b'i kɔkari a ko nka yan n'o fana cɛ min ye général musa tarawele i k'a dɔn a n'o fana ye baara kɛ buwa jabate ka sababu kɛ min ye mm. a ye wulikajɔ caman k'o fana nɔfɛ buwa jabate ha ka ja ayiwa dankɔrɔba in mm. min kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen jate jate de nana taa nɔfɛ k'a fɔ ale de bɛ se ka mali bɔ dingɛ kɔnɔ bi sabula a bonyanen bɛ sɔrɔdasiw fɛ a bonyanen bɛ siwili fɛ buwa jabate maa tɛ ka dɔntigɛ a la Vieux a bangena utikalo tile mugan ni saba ɔn san 1950 o don sanka don hali Buwa Jabate Segu jamana na un aa Allah Segu jamana na aa Ala dan ka président ya surunya surunya anw yɛrɛ la sa Segu yɛrɛ bɛ ka cɛw labɔ dɛ awɔ sikei sanka de don han Buwa Jabate i k'a dɔn nka n'i y'a mɛn daw naamu daw Segu jamana na aa fɛn fila don jumɛn ni jumɛn ni ayiwa bɔbɔ tɛ ɔn a bɛ kɛ dafin ye ɔn walima a bɛ kɛ samɔgɔ ye segu jamana na daw kɔni bɛ taa ni ni ni ni siyaw de kan aa a bɛ sɔn ka kɛ dafin ye dɛ voilà n y'o de f'i ye awɔ bɔbɔ dafin mm. samɔgɔ ba ndaw ye dafin ye non e tɛ se k'o dɔn o
ɛɛ m'o dɔn koyi ba ndaw a neveu bɛ n ka kare kɔnɔ ɛɛ ma mɛn a neveu bɛ n ka kare kɔnɔ ɛɛ a neveu b'i ka kare kɔnɔ
a neveu b'i ka kare kɔnɔ ba ndaw neveu b'i ka kare kɔnɔ o oh. bɛ e n'a surunya ɲɔgɔn na maliyɛn kɔni i y'a ye ko a neveu bɛ n ka kare kɔnɔ dɔ n'a f'i ye sisan mais a den a den a den n'an kun bɛ balɔn tan ɲɔgɔn fɛ. n bɛ fɛ ka min f'i ye. nin tɛ o ma ye dɛ.
n'o de bɛ baro kɛ.
n bɛ dɔɔnin dɔn a la o.

hélicoptère bolili Ɔhɔ. a ko i k'a dɔn tuma min n'a tilal'o la Ah. Buwa Jabate k'a dɔn wulikajɔ wɛrɛw nana boloda Ah. sabula min ye armée de l'air Ɔhɔ. Buwa Jabate i k'a dɔn ko brevet d'étude brevet d'étude Ɔhɔ. o b'a bolo O don. Buwa Jabate i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ Naamu. min ye ayiwa école de guerre Paris Jabatɛ a y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ba ndaw kɔni i bɛ se ka fɛn bɛɛ jalaki bin a kan k'a fɔ de ko baarakɛla tɛ walima ko maa i b'a naamu o cɛ tɛ bwa jabatɛ a ko n'i ko ta k'a lajɛ ŋunuŋunu minnu b'a nɔfɛ min ye kɔ in na i k'a dɔn wulikajɔ minnu bolo dara ani jateminɛ minnu bolo dara an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a sɛbɛnnikɛla ko a ko di i k'a dɔn ŋunuŋunu wɛrɛ bɛ yen bwa jabatɛ hali n'a sɔrɔ o m'o sɛbɛn an y'a mɛn k'a fɔ min ye a ni musa tarawele bila ɲɔgɔn na ala ka hinɛ musa la yarabi musa tarawele muso ka garde corps ko bwa jabatɛ k'a dɔn a ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ min ye kuluba ye maa sugu bɛɛ lajɛlen man kan ka don ka bɔ kosɛbɛ o tuma a ka dilan dilanla na ɔ i y'a dɔn faamamuso n'a somaaw ni balimaw y'a weele n'olu nana k ka sɔrɔ ayiwa sariya minnu fɔlen n'u ma bato n'o weelela u se ka fɔ a ye bila ka don a bɛ kɛ mali kɔnɔ a démissionner la
ka denmuso ten ŋunuunu dɔ fana bɛ fɔ a nɔfɛ min ye tuma min a ye minisiri ye i k'a dɔn a kari keyita o ye perez denkɛ o don i y'a dɔn ale tun bɛ se ku caman hɔn i k'a dɔn minisiriri tɛ mali kɔnɔ a tɛ min weele a sagogo na don dɔla fɛn tz a ye bada wele a ye ba ndaw weele k'a to sɔrɔdasiw ka minisiriya la a ye ba ndaw weele ba ndaw ko jɔn don a ko karimu keyita ko mun don a ko nin ci ni nin a ko kɔrɔ fa de t'e la n'i ye nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ni ne weele nin heure la ko ne minisiri n bɛ tasuma bi la ga i fila de ne yan fi a y'a raccrocher de ye a don ne ma nka nin kuma minnu bɛ fɔ ni tiɲɛ don cɛ min bɛ se ka nin fɔ karimu keyita ye karimu falen don ani na mali a ta ye cɛ min bɛ se ka nin fɔ karimu ye o tɛ n'a sɔrɔla kuma minnu fɔra ko ninnu ye tiɲɛ an bɛ nin de ɲini ze de ye ne ye mali jatɔla ye dɛ politigimɔgɔw ka sabali ala kama maa minnu bɛ fanga ɲini o ka sabali ala kama bwa jabatɛ n'i min mɛn a to ala kama an b'i tɛrɛkɛ ka taama i kan ka ko dilan ze de ye maa maa y'a fɔ k'i bɛ si tigɛ nin na an bɛ tasuma da i la an bɛɛ b'a kɔ nin ye saba ɲininmu a ye min sɔrɔ ka bɔ le malien kɔnɔ fasoden karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ n tigɛ don le matin fasiriba n'o ye musa boli fulakɛ a ko kolonɛli asimi goyita karamɔgɔ daba tunkara jamana ka san bi wɔɔrɔ sɔrɔ la a bɔra ni ka kuma jamanadenw ye a kuma jamanadenw ye jɛrɛjɛkulu jumɛn tɔgɔ la o de ye CNSP CNSP ale ɲɛmaa o de bɛ ka mali mara an bɛ don min na ko bi fo ka taa fo sa camancɛ fanga ɲɛmaa o y'a ka kalikan baaraw kɛ Fasiriba ko ntɛnɛn tɛmɛnen malidenw sigilen kolonɛli asimi goyita karamɔgɔ daba tunkara a bɔra ni ka malidenw fo ka malidenw waleɲumandɔn a ko jamana ka san bi wɔɔrɔ sɔrɔ karamɔgɔ daba tunkara yani bi bɛ se kunun de tɛmɛna maa min ye jamana in bɔ tubabu bulon bolo ni k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta peresidan modibo keyita a ye bonyamasegin kɛ modibo ye mhm. a ko modibo ala k'a dayɔrɔ suma karamɔgɔ daba tunkara a ye baara ɲumanw to anw ye mhm. dɔwɛrɛ kɔni tɛ an bolo hali bi an ka tɛmɛ n'o baara kelen ye président président tɛmɛna fo ka na bila ale la karamɔgɔ daba tunkara a y'a bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn mhm. fasiriba ko mm. n'o ye musa boli ye a ko jamana in bɛ dakun min kan an bɛ don min na ko bi colonel asimu goyita a ko an ka hinɛ mali la an ka mali kanu karamɔgɔ daba tunkara mali mago bɛ fɛn dɔ la o de ye bɛn ni kelenya ye mali mago bɛ fɛn dɔ la o de ye k'an ka finitigilakaw dɛmɛ fasiriba ko asimu goyita a wasalen a ko jamana ka san bi wɔɔrɔ sɔrɔ karamɔgɔ daba tunkara ko mali bɛ degun dɔ kɔnɔ an kana ɲinɛ o kɔ dɛ jihadisiw terɔrisiw u bɛ mali kɔnɔna la olu bɛ se ka kɛlɛ sira o sira kɔnɔ k'an ka finitigilakaw dɛmɛ a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen kalanko gɛlɛya bɛ mali la a ko kalanko o ka kan ka ɲɛnabɔ joona joona mali la karamɔgɔ daba tunkara kalanko ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko kɛnɛya o ye maliden bɛɛ lajɛlen kunkanko ye bi o kuma kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara min ye olu finitigilakaw ye k'u kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka jamanadenw lafiya jamanadenw bɛ se ka lafiya ni sira minnu ye a tɛ taa kɛlɛ ɲɛdɔn kɔ a ko min ye finitigilakaw ye u mago bɛ fɛn o fɛn na k'o bɛɛ ɲini ka d'u ma Fasiriba ko colonel asimi goyita a y'a yira k'a fɔ jamana ka san bi wɔɔrɔ karamɔgɔ daba tunkara a kɛra fanga dafiri dɔ fɛ min ye jamana masakɛ kɔrɔ n'o ye ibrahim bubakari keyita CNSP olu de bɛ ɲɛmaaya la karamɔgɔ daba tunkara u y'u bolo ɲɛsin maa min na o de ye colonel major à la retraite ba ndaw a ko ba ndaw gansan tɛ u y'a sugandi an b'a dɔn a ka kankelentigiya an'a ka hɔrɔnya a ka laadiriya a ka jamana kanu k'o de y'a to k'u y'a sugandi an ɲɛna Karamɔgɔ daba tunkara naamu fasiriba ko a ko camancɛ fanga baara ye san kelen ani kalo seegin ye a ko n'i y'a lajɛ min ye kalo tan ni seegin kɔnɔna ye n'o bɛ san kelen ni kalo wɔɔrɔ kofɔ karamɔgɔ daba tunkara ko jamana kɔni a bɛ dilan ka sigi kala kelen kan a bɛ taa kuncɛ ni kalafili ye ni ka jamana ta k'a di masakɛ kura ma démocratiquement a ko k'o ye maliden bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye Fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen conseil national de transition karamɔgɔ daba tunkara o fana bɛ sigi sen kan n'i y'a lajɛ maa tan ni wolonfila o bɛna kɛ k'o ɲɛnamaya maa minnu bɛna kɛ k'olu fana bɛna sugandi minnu ka kan ka mali kunkanko kuma fɔ degun min bɛ mali kan k'o ta ka bɔ mali kan a ko ko k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔnna ka ban karamɔgɔ daba tunkara jumadon jamana masakɛ kura k'a b'a ka kalikan kɛ malidenw ye tari Kunnafoni filɛ nin ye, unhun, an ye min bɔ le matin kɔnɔ Musa Boli ale ka sɛbɛnni don, Buwa Jabate, naamu, su min bɛ diya kabini fitiri i b'o diya dɔn, nin ye tiɲɛ ye, nin sɔrɔdasi minnu ye coup d'Etat kɛ, anhan, ninnu na k'a ka di, un, Buwa Jabate i k'a dɔn yɛlɛma cɛ ka ɲi, anhan, baarabolo minnu bɛ yen kabini sisan an ye tamasiyɛnw ye, awɔ, Buwa Jabate i k'a dɔn Bamanji, an, k'a daminɛ cɛmancɛ bolo la Moti, anhan, ka n'a gosi ngingi ɲini ka fo Segu jamana na, ɔnhɔn, ta min tugulen don u la bi, an, aa Buwa Jabate o bɛ maa wasa, nin ye tiɲɛ ye. Dibi la k'u bɔ dɔn dibi la a bɛɛ ka fɔ u bɛ k'u bunte de n'o ye kelen ye fiyewu coup d'État kɛcogo tɛ kelen ye Asimi Goyita ka coup d'État ni maa wɛrɛ ka coup d'État tɛ kelen ye i ye ɲ ye tɔgɔ fɔ kɛ sa dɛ ɛ ɛ ala u kɛcogo tɛ kelen ye mɔɔ de ye kelenya o fana ye tiɲɛ coup d'État minnu dɔw kɛra y'a fɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ Kidali a bɛɛ minɛna fo Moti o kɛra u dan bɛ kolo kala cɛw tɛ kelen ye cɛw tɛ kelen ye dɛ Goyita Modibo Kone, an, ɛ ɛ ɛ ɛ colonel major Ismail Wake, an, aa Jaw, an, ɛ ɛ ɛ Sajo, an, je de a yɛlɛma masaw, ninnu ni maa ye kelen ye fiyewu, i bolo don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma L'Essor o don Buwa Jabate i k'a dɔn sɛbɛnni kɛbaa, an, a tɔgɔ de ko OM, o don, OM ko, ɔn, a i k'a dɔn mɔgɔw tɛ kelen ye Buwa Jabate n'i ye mɔgɔw feere ɲɔgɔn sɔngɔ na mm. i k'a dɔn dimi na jamana den dɔ fa a ko Amadu Tumani Ture mm. ATT kunun ko ATT ah. bi ATT i k'a dɔn Amadu Tumani Ture a kɛlen bɛ i ko nabi ɲuman a kɛlen bɛ i ko ciba sabula kuma o kuma n'a b'o bɔ a da ah. walima taabolo fɛn o fɛn n'a y'o jira tile laban bɛ bɔ yen nin perezidan kɔrɔ ye Amadu Tumani Ture Buwa Jabate i k'a dɔn Buwa juguya t'a bolo k'a taara maa si ma sabula mm. ni Ala y'i da min kama i bɛ k'o de ye I k'a dɔn a min ye jamana san bi wɔɔrɔ ye don a ɲininkara a ɲininkara Arajo Mali mɔgɔw fɛ i k'a dɔn a ye jaabi minnu di Buwa Jabate a bɛ maa hakili sigi a ko kabini san 2006 ale Amadu Tumani Ture a ye wulikajɔ boloda farafinna jamana fɛn o fɛn bɛ Saheli jamana in kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen weele ka kangari da u ye A taa a t'a lajɛ Ɔn! n'an ma fara ɲɔan kan ka wulikajɔ boloda, naamu, fɛn dɔ ɲɛsinnen bɛ an ka jamanaw ma, ɔnhɔn, a kɔni bɛ daminɛ Mali la, un, nka n'u tilala anw na don o don, ɔnhɔn, i k'a dɔn Saheli jamana in bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ, han, se t'an ye dabali t'an ye, armée minnu b'an bolo, ɔnhɔn, an fanga tɛ se k'u kunbɛn sabula ninnu labɛnnen bɛ, ɔn, minɛn b'u bolo, o don, Amadu ko ale de ye nin fɔ kabini 2006, ɔnhɔn. Buwa Jabate, naamu, i k'a dɔn ayiwa caman y'a kɛ sira kuma ye, un, ŋunuŋunu ni ŋanaŋana cayara, anhan, i k'a dɔn jamana denw yɛrɛ dɔw bɛ yen, ɔn, ee i k'a dɔn Buwa Jabate a don ni bi tɛ kelen ye, un un, caman ye kuma caman fɔ, o ye tiɲɛ ye, sɛbɛnnikɛla ko, ko di, a k'i k'a dɔn Amadu Tumani Ture a donnama in kama a ye kuma min fɔ, un, farafinna, un, Buwa Jabate ko an ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan, anhan, i k'a dɔn a ye laɲini min kɛ san tan ni kelen kɔfɛ, an, u nana o laɲini de kɛ, an, o dun o y'a sɔrɔ kɛlɛ tiɲɛna, ee o ye tiɲɛ ye, yen de a tun ko k'an kelen tɛ se G5 Sahel a y'a fɔ dɛ G5 Sahel o sigira Amadu ye nin kuma de fɔ a ka ca san tan ni kelen i k'a dɔn maa si ma se ka fili ka kari a la tuma min n'u nana don Mali la k'an k'u sago ye hmm. farafinna Saheli jamanaw y'a bɛɛ lajɛlen minɛ G5 Sahel sigira ale y'a fɔ don min n'a tun kɛra o don an bɛ se bi ma wa abada Buwa jabate u tora taa ka segin ni ɲɔgɔn ɲininka la buwa jabate k'a dɔn bandiw nana dɔɔnin dɔɔnin ka mali fan bɛɛ lajɛlen minɛ ka laban min ye saheli jamana in ye k'a bɛɛ lajɛlen minɛ hali minnu tɛ saheli jamana na ni n'an bɛ a wa dancɛ la u y'u digi k'a bɛɛ lajɛlen la a ko amadu tumani ture ye nin kuma in fɔ k'a don Jabate a ko an bɛ don min na ko bi min ye amadu ye a ko mali i k'a dɔn jamanadenw min n'a ni gɛlɛya a ye gɛlɛya caman sɔrɔ nka gɛlɛya o gɛlɛya n'a nana i k'a dɔn wulikajɔ de bɛ boloda foyi t'a kɛ basigi ani ɲɔgɔn lamɛn hali a ko ale sɔnna min ye jamana in ye i k'a dɔn a transition ka kan ka kɛ waati ye waati min bɛ kɛ sababu ye hakilinaw ka yɛlɛma hali i k'a dɔn kunnafoni caman ka ɲɛfɔ buwa jabate fɛn min fɛn min bɛ yen n'o ye majɛ ye o ɲɛ ka ɲini k'o boloda n'o kɛra buwa jabate i k'a dɔn jamana bɛ min nɔfɛ o bɛ ɲɛ nka a tɛ taa ɲɔgɔn sɔsɔ kɔ a tɛ taa kuma kɔ fiye buwa jabate a tɛ taa ka ɲɔgɔn jalaki a tɛ taa ka nin ji dan nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jamana kanu de kɔnɔ buwa jabate n'o kɛra i k'a dɔn don min cɛmancɛ fanga bɛ kuncɛ o don bɛ kɛ sababu ye mali a ka sariyabolo kuraw sɔrɔ ka hakilina kuraw sɔrɔ a bɛ sinsin fɛn min kan gɛlɛya o gɛlɛya n'an b'a fɔ buwa jabate a bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu senfɛ min ye président amadu tumani ture a k'i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ ciba sabula a ye min fɔ san tan ni kelen buwa jabate a laban taara ko ye numu ye sɛbɛn namu an ye min bɔ Soft kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ tigɛ don Express rɔ fasiriba n'o ye u ye nin sɔrɔ RFI kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara u ko an ka jamana masakɛ kɔrɔ n'o ye manden masa ibrahim bubakari keyita karamɔgɔ daba tunkara k'a bɛ Emirats Arabes fasiriba ko manden masa a ye mali mara san wolonwula san wolonwula ye karamɔgɔ daba tunkara a ma kuncɛ ni hɛrɛ ye sabu sɔrɔsiw y'a ka fanga dafiri O kɛra utukalo o tile tan ni segin tɛmɛnen fasiriba ko fanga in bɛ dafiri waati min na o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ belebeleba o bɛ jamana masakɛkɔrɔ kan n'o ye ibrahim bubakari keyita ye karamɔgɔ daba tunkara min ye a ka furakɛli ye Emirats Arabes a yɛrɛ tun kan ka segin ka taa ni coup d'état ko tɛ ni ka taa a ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka weelekan namɛn tuguni sabu bana min b'a la karamɔgɔ daba tunkara a kɛmɛ ka digi k'a la kosɛbɛ unhun fasiriba ko min ye sɔrɔsiw ye u y'a lasago waati kunkuruni kɔnɔ unhun unhun a ma ɲa min kɔ unhun karamɔgɔ daba tunkara u ye bolo bɔ a kan ni k'a bila ka taa Emirats Arabes haali Ibrahim Boubacar Keita a bɛ taa don min na Fasiriba ka fɔ la IBK a kelen tɛ a n'a furumuso ee n'o ye madame Keita Aminata Maiga anhan ka taa bila min ye a jɛɲɔɔn caman na anhan a n'a ka kɔlɔsilibaw n'o ye garde du corps ye anhan karamɔgɔ daba tunkara ko n'i tun y'a tɔgɔmatɔ ye ka don avion kɔnɔ e Ala i b'a fɔ ko tɔ t'a la To t'a la ko sen tun ka girin i b'a fɔ ko motɛri sirilen ma fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara ibrahim bubakari keyita a sera Emirats Arabes waati min na min y'a ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u y'a ta daliba dali ni ka don n'a ye labitani karamɔgɔ daba tunkara ni k'a lawuli k'a lajɛ u y'a jira k'a fɔ a nana na waati sabu bana min b'a la karamɔgɔ daba tunkara bana in a kɛmɛ k'a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ n'a tun ma se o waati o tuma ko ala m'an kisi la a masiba kɔni ko tun bɛ bonya yan kosɛbɛ i n'a fɔ ka to sɔrɔdasiw bolo bɛɛ lajɛlen kɔni y'a mɛn k'a fɔ k'a ye crise kɔni piqué fasiriba ko min ye furakɛlikɛlaw ye Émirats Arabes olu y'u mako don a la o tuma k'u y'a furakɛ k'a bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an bɛ don min na ko bi fasiriba ko Ibrahim Boubacar Keita jɔrɔnako min tun bɛ a ka bana la a ko bi ka kusa kosɛbɛ yɛrɛ tabarikala a bɔra kɛnɛya tigilamɔgɔw bolo a b'a ka so kɔnɔ a bɛ tele lajɛ la a bɛ mali kuma fɔli la wa a bɛ tiga ɲimi na tiga ka d'a ye dɛ maninka tiga kɔni a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la maraba tiga de b'a kun ala ka ala ka kɛnɛya d'an n'a ma yarabi an bɛ jate cɛ ka pe ka ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamakɔ Kafo Jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye
Karamɔgɔ Daba Tunkara, an, n bala tɔgɔ bɛ di, Bɔ Jabate, n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'essentiel, o don, Bɔ Jabate i k'a dɔn wulikajɔ bolodalen don, unhun, foroba cakɛda min bɛ yen i k'a dɔn ɲɛmaa kura bɛ ɲini, haali, sɔmin kɛra, un, jateminɛ kɛra k'a dɔn k'a fɔ maa minnu b'a nɔfɛ, ɔhɔ, min kɔni n'a ka surun bi kosɛbɛ ka da a ka kɛwale ni baara kan, aa, Bɔ Jabate o de ye Jaaje ye, aa, Bɔ Jabate, naamu, a ko cakɛda min b'an fɛ yan n'u k'a ma ko patronat i k'a dɔn a ɲɛmaasigi bolodalen don min ye wulikajɔ ni jateminɛ caman kan bɔlen bɛ nka jaaje n'u k'a ma amadu sangare buwa jabate i k'a dɔn ayiwa conseil national du patronat i kana siga awa vote don dugusɛjɛ ale de tɔgɔ bɛ ta buwa jabate ko misaliw o ka ca nka a ni maa min bɛ ɲɔgɔn na ɲɛmaaya in nɔfɛ o de ye mamadu sinsi kulubali sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min ye amadu jaaje mm. sankare o don buwa jabate i k'a dɔn nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ah. maa ka katimu da mm. u ko min ma programme n bɛna nin kɛ n bɛna nin kɛ buwa jabate nin y'a siɲɛ fɔlɔ u ka kɛ patronat na ah. sɛbɛnnikɛla ko o bɛ hakili juru jan de jira i k'a dɔn o bɛ ɲɛdɔn jira buwa jabate o tɛmɛnen kɔfɛ maa min b'a la n'o bɛ baara k'a bolo ah. mali kɔnɔ ah. farafinna jamana wɛrɛ la ah. n'o ye société société bɔ o ka ca kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min sera k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan patronat marali a n'a dilali mm. buwa jabate i kana siga a ko jaaje i k'a dɔn maa hakilima don wa ɲumankɛla don wa baarakɛla de caman de b'a bolo mm. buwa jabate minnu ka dahirimɛ an'u ka sɔrɔ bɛ se ka jiidi cogo min o ye jaaje ka laɲini jaaje a tɔgɔ fɔlen k'a fɔ a bɛna patronat ɲini mm. bɛɛ lajɛlen ko ayiwa tabarikala sɔrɔ bosobaw min ye izinitigiw ye maa o maa n'o bɛ munumunu salo la ko in jamajɛ la bɛɛ lajɛlen jigi dalen don ayiwa jaaje kan n'i y'a mɛn super favori ko jaaje don sɛbɛnnikɛla ko a ko dankɔrɔba in ye kalan caman kɛ ka n'a filɛ ta diplôme de b'a bolo faculté des sciences économiques de l'université de Dakar jaaje Amadu Sangare Buwa Jabate i k'a dɔn a ye baara caman de kɛ min ye foroba ca yɛrɛ n'o ye administration ye ka laban sa ni ka na cakɛdaw dayɛlɛ a yɛrɛ ye Buwa Jabate hali office des relais touristiques a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya kɛ. sɛbɛnnikɛla ko san 1993 Naam. min ye jaaje ye Ɔn. i k'a dɔn wulikajɔw nana boloda Ɔhɔ. Buwa Jabate ayiwa min bɛ se k'a to a yɛrɛ ka cakɛdaw n'o ye société africaine Ɔn. d'étude et de réalisation k'a ma SAER O don. Buwa Jabate o ɲɔana ɲɔana caman de de b'a bolo farafinna yɔrɔ caman na Ɔn. a ko ayiwa jateminɛw kɔni y'a jira Ɔhɔ. jaaje mm. nafolotigi min don ani se minnu b'a ye mm. o n'a ta bɛɛ a sabalen bɛ ale de bɛ jigin ka bɔ a ka mobili kɔnɔ Buwa Jabate ka taama sen la yɔrɔnin kelen wa chauffeur t'a bolo secrétaire t'a ka da la i mana kɛ diɲɛ maa o maa ye n'i b'a ka numéro dɔn Buwa Jabate n'i y'a wele a b'o e, o yɔrɔ bɛɛ a b'a ta sans te demander nin de ye cadre ye cadre yɛrɛ yɛrɛ kan k'i comporter ten de
wa a ka silamɛya ah. Buwa Jabate a n'a ka ala dɔn ah. san o san ah. maa mugan maa tan a b'o bila ka taa Makan a sɔma tɛ minnu ye a tɛ maa minnu dɔn ala ɲini kama Buwa Jabate k'a dɔn mali ayiwa patronat jɔnkɔ la sisan kɔni alihamudulila baara kɔni a ɲɛna sabula jaaje ɲɛmaaya kɔni yann'a don cɛ wa i kana sigi ale de bɛ sigi a kunna caja la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ Essentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ n tigɛ don o bɛ kɛ lɔbɔ Fajiri fajiriba n'o ye Mɛmɛ Sanɔgɔ Mɛmɛ Sanɔgɔ karamɔgɔ daba tunkara a ko min ye dunko juguya banbaganciya ka taa bila faso nafolo burujali karamɔgɔ daba tunkara jɔn de ko k'a ko in bɛna dan sira la a ko abada min ye CNSP maaw ye karamɔgɔ daba tunkara o ko jamana baara dɔ bɛ taa dɔ bɛ na hali a ko baara ɲuman minnu bolodara maa minnu ka baara ye ka jamana wari k'a lafu maa minnu ka baara ye ka jamana buruja Karamɔgɔ daba tunkara ko wulikajɔ min kɛlen bɛ u nɔfɛ k'a ko in tɛ dabila koyi wa ko bi de ta ko de bɛna juguya ayiwa fajiriba ko sɛbɛnfura minnu bɛ kasoke kɔrɔ n'o ye pôle économique o ɲɛmaa ye mamadu kasoke karamɔgɔ daba tunkara k'a daminɛ e pankurun minnu bɛ n'u sonsorolen bɛ sɔrɔdasiw ka fini minnu bɛ ni a yirala k'a fɔ k'o lagosilen bɛ ka taa bila u ka samara la karamɔgɔ daba tunkara maa maa da bɛ nin sanniko la k'u bɛɛ lajɛlen bɛna na weele k'u ɲininka kura ye Fajiriba ko karamɔgɔ daba tunkara ko bi ta in de bɛna gɛlɛya ka tɛmɛ kunun kan a ko fanga yɛlɛmana hakilina kura min bɛ bi karamɔgɔ daba tunkara jamana wari a tɛ buruja tuguni maa maa n'e de kɔni ye jamana wari ta nin k'a dun k'i da maraka la ka sɔrɔ i halala tɛ karamɔgɔ daba tunkara k'i b'a fɔɔnɔ ka bila foroba wagandɛ kɔnɔ Fajiriba ko hali mamadu kasoke a ja ka gɛlɛn b'a fɔ ko jinɛ a ɲinin'a fɛ joona joona a ka sɛbɛnfura in labɔ kura ye maa minnu tɔgɔ bɛ a bolo n'u tun dɛsɛlen don ka weele karamɔgɔ daba tunkara k'a k'a bɛɛ lajɛlen weele kelen kelen a k'u ɲininka kura ye hali minnu dela ka ɲininka yɔrɔ caman bɛ a fɔra k'olu kana weele o tun ye kunun ye o tɛ bi ye dɛ fanga yɛlɛmana karamɔgɔ daba tunkara mamadu kasoke n'o ye dɔgɔnɔkɛ ye karamɔgɔ daba tunkara a ja min bɛ i b'a fɔ k'a bɛ nɛgɛji min fasiriba ko sɛbɛnfura minnu dilen bɛ a ma a kɛlen bɛ ka weele bila dɔɔni dɔɔni baaraw bɛ ka kɛ dibi la karamɔgɔ daba tunkara wari dunko kuma bɛ maa o maa nɔfɛ jamana miliyari maa kelen k'a salo ka taa n'a ye ko fɛn tɛ bɔ a la bilen k'o tɛ mali ye tuguni dɛ Fasiriba ko mali ale tɛ sɛgɛnbatɔ jamana ye mali bamanciya ni dunko juguya min b'a kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara o de kɛlen ka fantanw ka hakɛya minɛ ni ka na ni baarakɛbaliya ye a ko n'i y'a lajɛ sira minnu bɛ ka tiɲɛ nafolo minnu kan ka don a la maaw de b'a sara don ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i ye mali yɛrɛ usine kow lajɛ wari minnu kan ka don a la maaw de b'a sara don ni ɲɔgɔn cɛ ka sarada to jamana kɔnɔ ko jamana bɛ jɔ cogo di a bɛ gɛlɛya mamadu kasoke karamɔgɔ daba tunkara a kɛra sababu ye nafolo caman bɛ ka wɔgɔbɛ ka bɔ maa caman bolo kɛra ten min ye foroba wagande k'a sɔnsɔn ntɛntɛntɛn unhun a ko hali bi nafolo dogolen minnu bɛ yen unhun k'a daminɛ jamana kɔfɛ wo un ka taa bila u ka foro kɔnɔnaw la wo un karamɔgɔ Daba Tunkara ko Mali trésor bɛna fa sisan tɛntɛntɛn Ala k'o kɛ Fasiriba ko unhun karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye dɔw ye olu ye boli dabɔ ee nka boli kɔni o n'a ta o ta ko boli tɛ dan kɛ unhun an ka dankun n'o ye frontière ye a bɛɛ de minɛnen don unhun maa si tɛ bɔ bilen unhun i mana i kunkolo datugu wo mm. i mana i yɛrɛ kɛ dɔnbagalafili wo mm. cɛden minnu bɛ frontière la n'i sera o b'i dɔn mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara fasiriba ko min ye min ye o dɔnnen don mm-hmm. min ye min kɛ jamana in kɔnɔ o dɔnnen don mamadu kasoke baara min b'a bolo sisan joona joona o de y'a ka waritigiw wele mm. a k'u ɲininka engrais frelaté mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara engrais kolon k'a ta ka na n'a ye mali kɔnɔ ni k'o miliyari fana tila maa minnu ni maa minnu y'o kɛ u bɛɛ bɛ yan nɔ ayiwa A ma kɛ tereta de tile la fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara politiki ɲɛmaa caman bɛ yen u bɛ taa fara bakari togola kan dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'aube kɔnɔ meme sanɔgɔ ale ka sɛbɛnni don bɔ jabate namu ntileku ji ani ntomi ji nin bɛɛ ye ji ye nka ji kelen tɛ fiyewu bɔ jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko mokutari kɔnɛ mokutari ko a ko k'i k'a dɔn maa tanu don mm. a bɛɛ lajɛlen kana bila awa ni k'i sa don kɔnɔ bɔ jabate i k'a dɔn lasana tanba keyita mm. dɔ farala jala kan commandant jala dara kamankun na kati bɔ jabate i k'a dɔn n'i y'a mɛn jamana kɔnɔ officier supérieur lasana tanba keyita a bɛ cɛdenw na sɛbɛnnikɛla ko a ko commandant de brigade territoriale o don min ye kati a n'a lamini ye commandant de compagnie territoriale gendarmerie min ye bakɔfɛla ye o don ani Camp un bamakɔ lasana tanba keyita de don bɔ jabate jala in ma ni a la sabula a y'a ta tasumabilen de kɔnɔ o kɛra dɛ n'i y'a mɛn sɛgɛsɛgɛli ka dansigi kɛ i k'a dɔn kojugukɛlaw la bɔ jabate i k'a dɔn jamana yɛrɛ ka lakana a k'i k'a dɔn n'i b'a cɛ ɲini lasana tanba keyita bɔ jabate ko in ma daminɛ bi sabula dankɔrɔba in ka wuli ka jɔ ni cɛsiri o de kɛra sababu ye ɲɛmɔgɔw k'a jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ni jala de ka kan jala min bɛ kɛ sababu ye min b'a to a bɛ dɔ fara cɛsiri kan lasana tanba keyita kuma min ayiwa ni kɔmandan jala dara a kamankun na a yɛrɛ ko aa a ko i k'a dɔn min kɔni ye awa hali bi dɔ ka fara baara kan nin yɔrɔ de y'o ye k'a fɔ min nisɔndiya ni nin jala ye a ye dɔ de farala kunko kan dɔ farala baara kan dɔ farala gɛlɛya kan sabula n'a fɔra i kɛra kɔmandan ye o kɔrɔ de i k'i cɛsiri o kɔrɔ cɛdenw de b'i bolo o kɔrɔ jamana dalen don i la hali o kɔrɔ ko jamanadenw ka lakana an'u ka ɲɛtaa bɛɛ lajɛlen b'e kelen bolo tɔ de kan ka suna e man kan ka suna bɔ jabate a ko ale bɛ min faamuya kɔmandan jala la o ye hali a jɛɲɔgɔnw minnu b'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko an sigilen don nin ye sabula nin kamalen min filɛ nin ye min ye lasana tanba keyita nin bɛ baara de kɛ su fara tile kan lafiya bɔta t'a ye bɔ jabate i k'a dɔn a ka wulikajɔ ani a bɔ baara yɛrɛ kadara kɔnɔ a ko i k'a dɔn a tɛ siran a tɛ tamakiya bɔ jabate fɛn min kɔni ye baara ye n'o y'ale nin minɛ ka ban a b'a kɛ n bɛ misali d'e ma hali sɛbɛnnikɛla b'a kɛ jɔn bɛ se ka asikari minɛ k'a datugu kaso la tile saba Mali kɔnɔ yan asikari taara bi ba seyidu sila ka titiri ko f'a k'o détourner sɛgɛsɛgɛli k'a kɛ k'a kɛ a y'a minɛ k'a don wo la o kɛra bɛɛ ɲɛ na yan a ko cɛ minnu bɛ se ka ninnu kɛ jamana kɔnɔ o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye a ko lasana tanba keyita i k'a dɔn awa a bɛ hadamaden de bonya fo ka taa fɔ a to ten Bɔ jabate o de kɛra sababu ye i k'a dɔn a bɛ sigida o sigida la ani mɔgɔw ka bɛn k'a daminɛ manden selenke sangarebugu kati bɔ jabate i k'a dɔn ani bakɔfɛla a ko i k'a dɔn lasana tanba keyita waati bɛɛ a b'a fɔ hadamaden bonyani de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ k'i yɛrɛ bonya sabula min ye siwili ye olu de bɛ aw finitigilakaw dɛmɛ u ka baara la wa fo k'i bonya bagabagali t'a la siran t'a la nka min ye min ye o y'o ye min ka kan ka kɛ don min bɔ jabate o ka kɛ a ko n'i ye lasana tanba keyita ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye san tan ni fila bɔ jabate i k'a dɔn ayiwa min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye ani faamaw a y'o baaraw de fana kɛ ka se nin ma sabula min ye garidikɔriya ye lasana tanba keyita a ye nin kɛ n hakili b'a la min ye zumana sakɔ ye a tun b'o nɔfɛ abulayi seku so a y'o a tugur'o nɔfɛ yunusi ture ani ayiwa iburahima bubakari keyita kelen min filɛ nin a delila ka k'o ka garidikɔri Baba ko nin bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye min kɔni y'a to a wa dankɔrɔba in ɲɛ fɛn caman ɲɛdɔn ka adamadamaden yɛrɛ dɔn baaraw kan ka tɛmɛ k'a tilencogo min na a y'olu dɔn hali a nana kɛ kɔman di birikadi ye o don min ye sangaɛrɛbugu san selenke don marikalo tile wolowula baba i k'a dɔn o den nana kɛ wuli ka jɔn sa min kɔni ye kɔman dilajanmeiri lasana tama keyita ta baba a bilala birikatorala bamakɔ kura kɛra Dunanma in kama wulikajɔ minnu bolodara u fana sɛbɛnnen bɛ tariku la buwa jabate kabini o kɔni kɛra sa min ye kanajigila ye wɛnzɛndugu min ye awa mamaribugu ye buwa jabate nin bɛɛ lajɛlen nana d'a ma ka sababu kɛ awa ka fiyɛfiyɛ barika bonya waasa baara ka se ka kɛ a ko deux mille dix-huit min ye commandant brigade nationale min ye jalakɔrɔji ye wɛnzɛndugu ani brigade minnu bɛ awa ba sanfɛ Sangarebugu gauche voilà sangarebugu safo min ye ngabakɔrɔ droit brigade de recherche min ye a dugu dama ani bamakɔ kura buwa jabate nin bɛɛ lajɛlen de b'a ka fiyɛfiyɛ kɔnɔ a ko commandant kura lasana tanba keyita anw kɔni b'a fɔ a ye sa garde à vous mon commandant wa i b'a dɔn a ka min ka di ne ye a ka yɛlɛmisɛn a bɛ se yɛlɛ la wa a b'i to yɛlɛ la ka tiɲɛnikɛla ka tiɲɛni dɔn k'a ban ko a ye nin bila grille kɔnɔ k'a sɔrɔ hali a ma gɛlɛya e a b'a ka baara dɔn koyi mon commandant je suis au garde à vous wa n bɛ min f'i ye i sigi k'a lajɛ colonel jala hmm. e hali o tɛ mɛɛn tuguni o tɛ mɛɛn tuguni dɛ bon tu est-ce que e bi ko yɛrɛ dɔn colonel jala o tɛ mɛɛn tuguni ɔ a tuma commandant bi colonel ɲɛ yan commandant n'i bɔra capitaine na i bɛna kɛ commandant ye
ah ok awɔ a tun bɛ capitaine na a nana kɛ commandant ye Ni Ala. commandant bɔra yen An. o tuma i bɛ taa dɔɔni dɔɔni fo ka taa bila An. ɛ a bɛ- a bɛ colonel la sɔrɔ a tɛ mɛɛn Eh, Ala n ka- n ka cɛ ɲɛnafin bɛ n na bi sa ɛ jɔni bamanan ɛ, sɔrɔsiden don ale de bɛ nin jalaw dɔn hali tiri ni fɛn minnu bɛ kɛ a b'a bɛɛ f'i ye sɔrɔsiden don Eh, Ala sɔrɔsiden don a kan k'o dɔn Ala ka kɛnɛya di dankɔrɔ ma a yarabi kana joona yarabi yarabi ne b'o kɔrɔ fɛ yen
an bɛ foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin murujan a n'a lamini buwa jabate i k'a dɔn jɛmukan in mana boloda murujan n'a lamini i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b' an lamɛn ala ni ayiwa min ye arajoso mɛn murujan ni alu y'a ɲɛmaa ye an ka foli bɛ ka ɲɛsin min ye dugutigi ye min ye ayiwa semolina jara murujan ka taa se awa min ye koyira min ye dugabugu wɔlɔkɔrɔ geledo Dalibugu i k'a dɔn tala dabo makana ani dugu min n'u k'a ma ko ɲamana murujan an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin awa murujan ɲɛmaaw ma min ye mɛri ye seku kɔnɛ sebe o de ye awa buhari mayiga ye superefe bala kamara min ye kafo ɲɛmaa madamu tarawele fatumata jara an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma ala ni alu tarawele sababu murujan arajoso directeur bala cogo bɛ di Karamɔgɔ daba tungara ne bɛ tigɛ don zere nin y'u ka bɔli ko e bi segin ani kelennan ye bi araba kalo in tile mugan ani saba karamɔgɔ daba tungara fasiriba n'o ye e filakɛ numukɛ usmani balo usmani balo karamɔgɔ daba tungara a ko an ka taa école nationale de police la mun bɛ yen min ye sous-officier naani k'u y'u tigɛ n'u sen bɛɛ lajɛlen ko ni ka bɔ e polisiya la Karamɔgɔ daba tungara fasiriba ko nin ko in a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara a bɛ gɛlɛya min ye polisi kuraw ye maa ba fila ani maa kɛmɛ ani tan ni naani jamana ye e polisiya dɔnniya ta ka d'olu ma karamɔgɔ daba tungara ni ka faso fini d'u kan na k'u kɛ polisi ye o baaraw o bɛɛ lajɛlen sabatira e sɛtanburukalo tile tan ni wolonwula école nationale de police la fasiriba ko ka kɔn o ɲɛ kalo tile tan ni wɔɔrɔ dɛ karamɔgɔ daba tungara min ye conseil de discipline ye polisi kɔnɔna yɛrɛ la u nana jateminɛ kɛ ni maa naani k'u ni polisiya man kan ni maa naani u ye mun ni mun kɛ karamɔgɔ daba tungara n'i y'a lajɛ fɛn minnu bɛ e polisiya sariya kan sɔsɔ karamɔgɔ daba tungara u bolo minɛna sagi kɔnɔ a ko min kɔni ye e jagɛlɛya karamɔgɔ daba tungara ni ka taa bila kunbɔko la u y'o baaraw de boloda sabu minfɛnjugu min ani sonyɛni o sɛbɛkɔrɔ kɔn bɛ polisiya kɔnɔ a ko n'i ye ni maa naani ne karamɔgɔ daba tungara u minɛna min ye kolankolo la maa fɔlɔ o ye andrea sangare andrea sangare ale bɛ e première compagnie na karamɔgɔ daba tungara o tuma ko a tɛgɛ minɛna a bɛ ka joint min chanvre indien fasiriba ko a ko andrea sangare tɛmɛnen kɔ maa filanan n'o ye bakari sise bakari sise ale fana bɛ première compagnie na ale fana tigɛ minɛna karamɔgɔ daba tungara a bɛ ka joint de min ɲɛgɛn kɔnɔna na o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen maa sabanan o ye madu gaku madu gaku ale ye deuxième compagnie ye ale kɔni ka baara o de ye ka téléphone portable sonyɛ maa maa bɛ ko téléphone de b'i bolo école de police la dɛ i ɲinan'i yɛrɛ kɔ dɔrɔn a b'i ka téléphone son Fasiriba ko maa min ka baara ye zon minɛ n'o yɛrɛ kɛra sonyɛnikɛbaa ye a ko ko ji ye jifilen sara fasiriba ko maa naaninan o ye yaya bagayɔgɔ ye yaya bagayɔgɔ ale ye première compagnie ye ale fana ka baara ye téléphone sonyɛ ye fasiriba ko ni maa naani karamɔgɔ daba tungara u ye nin kɛwale jugu minnu kɛ u bɛɛ lajɛlen bolo minɛna sagi kɔnɔ nka k'a ma kɛ bi dɛ a kɛra yanni seliba cɛ o tuma min ye conseil de discipline ale sɛbɛnfuraw lajɛ mhm. k'a jira k'a fɔ polisi ni nin waleyaw man kan abada mhm. o tuma u ka ɲi ka mun de kɛ sisan mhm. k'u tigɛ n'u sen ko ka bɔ polisiya la nka min ye usumani balo balo a y'a jira k'a fɔ fasiri kɛba ninnu gɛnni ka bɔ polisiya la o tuma ko kɔlɔlɔntan tɛ dɛ ayiwa maa minnu ye polisiya dɔnniya sɔrɔ maa minnu ye fini a gundow bɛɛ lajɛlen sɔrɔ karamɔgɔ daba tungara k'u gɛn k'o bila kari kɔnɔ k'o laban bɛ sɔn ka kɛ banbaanci ye dɛ a ko min ye jamana ɲɛmaw ye ko yanni u b'u gɛn bi mm. u minɛna waati min na nin kɛwale jugu la u tun man ka gɛn o waatiw de wa mm-hmm. ka kɔn min y'u ka bɔli ye k'u kali mali darapo la mm-hmm. nka a ko a mana tigɛ da o da la jamana kɔni o tuma a ɲɛ na dɔn mm-hmm. o tuma min ye nin cɛ naani ye mm. o tuma k'u tun kɛra polisi ye tile kelen de tun b'u ni polisiya cɛ u kɛra kari kɔnɔ maa ye bi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ zire kɔnɔna la usumani balo ale ka sɛbɛnni don bɔjɔbate o commissaire eh, o élève commissaire ah. kabini a tali ah. gɛlɛya donna a na o fana ye tiɲɛ u ye maa dɔw bɔ a la u ye maa dɔw bɔ a la u ye kɔnkuru sɔrɔ fɛn o fɛn kɛra ko k'a kɛ a boli n'a fɛn bɛɛ u y'a bɛɛ sɔrɔ u y'olu bɔ a la ka taa maaw ta e alors kɔlɔlɔ de ye nin ye a jaabi filɛ dɛ bɔjɔbate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma actu économie o don bɔjɔbate i k'a dɔn n'a fɔra maa ye baara kɛ a kan ka tanu o don bɔjɔbate i k'a dɔn kabini dukara n'a nana duwani kunna a don ni bi Cɛ i k'a dɔn ɲɛtaa ɲɛtaa hali bɔjɔbate i k'a dɔn mali a bɛ dingɛ kɔnɔ min dingɛ ka dun o don nka mali baarakɛlaw sara a fɔ ko duwaɲɛw min ye dukara ye i k'a dɔn u kɛlen bɛ ka bɔda bɛɛ minɛ bɔda minɛni tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn mali min ye fonctionnaire sara ye a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na hali k'o n'a ta bɛɛ duwaɲɛw ka baara bɔjɔbate o de ye kɛrɛfɛ muru fana kɛlɛli ye o wuli ka jɔ fana u b'o sɛbɛkɔrɔ sɔn hali dukara n'a ka cɛdenw bravo Tɛgɛrɛ ka kan ka f'u ye sikaso min ye karitɔn ye karitɔn min n'o bɛ awɔ fura ŋanamuŋanamulenw kofɔ karitɔn ba kelen ani mugan ni saba duwaɲɛw y'u tɛgɛ d'a kan hɔn bɔjɔbate a ko nin ko in kɔni ha ka ja nin ka kan ka ɲɛfɔ k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ karitɔn ba kelen ni mugan ni saba ŋanamuŋanamu fura n'i y'a pese a bɛ taa tɔni tan ani fila de la Bɔjɔbate a ko i k'a dɔn min ye awɔ sikaso duwaɲɛw ye u ka nin wuli ka jɔ kɔni i k'a dɔn a ɲɛn'u bolo kosɛbɛ brigade mobile d'intervention o don sabula direction régionale de la douane min ye sikasokaw fɛ yen bɔjɔbate i k'a dɔn u tɛ tɛmɛ fɛn na u tɛ fɛn bila ka tɛmɛ fiye u ka wuli ka jɔ ni jija bolodalen bɛ san kalo tan ni fila hali a ko min ye nin wuli ka jɔ ninnu ye nin bɛ dɔ fara tuma bɛɛ sabula min ye dukara ko ten a ko i k'a dɔn duwaɲɛkɛ ka baara ah. i fɔlɔ de b'a nafa sɔrɔ ah, duwaɲɛkɛ ka baara ah. i k'a dɔn jamana b'a tɔnɔ sɔrɔ duwaɲɛkɛ ka baara sini ani sinikɛnɛ mɔgɔw b'a tɔnɔ sɔrɔ i k'a dɔn san kalo tan ni fila oh. n'u ye ko kɛ a bɛ tila ka dɔ fara u ka ko kan min bɛ se k'a to hali bi u bɛ dɔ fara a wuli ka jɔ ni cɛsiri kan a ko tuma min n'u nana sɔmi bɔjɔbate i k'a dɔn sikasokaw fɛ yen k'a fɔ ayiwa so dɔw bɛ yen oh. a falen bɛ ŋanamu ŋanamu furaw la kunnafoni sɔrɔliw fɛ mm. u ye wuli ka jɔ boloda ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ o kɛra u don ayiwa dukɛnɛ yɛrɛ la ah. u ye karitɔn lankolon karitɔn lankolon dama min fililen ye u sɔmina k'a dɔn k'a fɔ ah. min fɔra an ye i k'a dɔn a ko bɛ sɔn ka kɛ sɛbɛ bɔjɔbate o yɔrɔ bɛɛ ah. u ye sodaw kari ka don ka taa sɔrɔ nin sokɔnɔna ninnu sosolen bɛ i k'a dɔn fura minnu man ka feere mm. aa bɔjɔbate i k'a dɔn u y'u tɛgɛ d'a kan o kɛra Tɛgɛ d'a kan Buwa Jabate n'i y'a ta k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a fura caman bɛ yen min ni feereli man kan a fura caman bɛ yen min kɔni gɛnnen don ɔ nka u t'a dɔn i k'a dɔn lakana tigilamaw n'o ye police judiciaire ye ani gendarmerie u y'u tugu u kɔ waasa sariya ka barika ka bonya hali ani sɛgɛsɛgɛli o don tuma min n'u yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ u ye daw kari a bɔ minɛn ninnu k'u kelen- kelen bɔ Buwa Jabate i k'a dɔn ha ka ja nin kɔni kɛra janjo ye janjo min ni mali ka sin san bi wɔɔrɔ yɛlɛma sali n'a bɛnna maa bɛ se k'a fɔ min ye Dukara ye min ye douane directeur ye a n'a jɛɲɔgɔnw mali kɔnɔ ani mali kunna Buwa Jabate u bɛ baara la bɛ baara nin kun ye sɛbɛn min ye Banzumana Kane ka sɛbɛn don an ye min bɔ ayiwa Actu Économie a ka bi bɔli la karamɔgɔ bɛ tunra dɔw bɛ baara min na sikaso a cɛ kelen bɛ a jɔyɔrɔ ka bon a la dɛ commandant Sidi Mokhtar Dambele chef de bureau de douane Zégoua a jɔyɔrɔ ka bon a la dɛ an ka foli b'a ye Dukara kan k'a fo an ka foli b'a ye karamɔgɔ bi ta bila yan bi ta bɛ bila kunnafoni kuncɛ la Buwa Jabate i k'a dɔn ayiwa sɛbɛnni in bɛ journal caman kɔnɔ an ma sɔn k'a maana nka a ka kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an b'a kalama o de ye an ka dɔnkilidala denmisɛnnin min bɛ yen Sidiki Jabate don Sidiki Jabate Buwa Jabate ŋunuŋunu ni kuma minnu b'a nɔfɛ bi aa Buwa Jabate n'an m'an cogo dɔn an yɛrɛ bolo bɛ kan anw y'a ne m'a fɔ tiɲɛ don ne m'a fɔ nkalon nka Buwa Jabate nin ɲɔgɔnna kunko n'a y'i ka den sɔrɔ i ka jamana den sɔrɔ mali den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ a bɛ se ka bɔ a dingɛ kɔnɔ cogo kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ k'a ni muso dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o bugɔ dɛ a y'o jogin dɛ a y'o kɛ tan Aa Buwa Jabate, fɔcogo jugu, fɔcogo jugu dɔw bɛ yen, n m'a fɔ muso bugɔ ka ɲi, ne m'a fɔ maa k'i ka muso bugɔ, nka maa tɛ Mali kɔnɔ yan denmisɛnnin kunda k'a fɔ nin ɲɔgɔnna ma deli ka min sɔrɔ, nin ye tiɲɛ ye,
nin ye tiɲɛ ye dɛ, ni maa si tɛ yen k'a fɔ k'i ma deli ka muso bugɔ, kosɛbɛ, Buwa Jabate, Sidiki ye denmisɛnnin ye, o don, ɛɛ sanga b'a la, ɔhɔ, i k'a dɔn awɔ wulikajɔ ni fɛnw, ɔn, o bɛ se k'a bila fili la, awɔ, ni fili kɛra an den, ɔn, walima an ka jamana den, ɔn, nin ɲɔgɔnna dɔnkilidalaba a ye Mali tɔgɔ bɔ bi cogo min mɔgɔ man kan k'a fɔ an b'o kuma ta k'o tɛrɛmɛ tɛrɛmɛ k'o tɛrɛmɛ tɛrɛmɛ bɛɛ de kan k'i jɔ Sidiki kɔfɛ k'a dɛmɛ nin ye tiɲɛ ye ani nin man kan nin tiɲɛ don nin ye tiɲɛ ye
nin ye tiɲɛ ye dɛ non nin ye de ye maliyɛn ye ko dɔ sera sa n'an m'a lajɛ hmm. Buwa Jabate k'an hmm. yɛrɛ di wali maaw ma ah. sabula kunnafoni minnu bɛ Sidiki nɔfɛ ah. maintenant c'est un artiste international Jabate n'a kumaw taara yɔrɔ jan a bɛ se ka kɛ taamasiyɛn jugu ye walima a bɛ se ka kɛ sababu jugu ye a ma min ye a ka carrière ye n'o ye ɲɛtaa ye ka dɔ bɔ a la a b'a tiɲɛ donc malidenw kan ka wuli ka jɔ de kɛ hali n'a sɔrɔla a jo t'a la Sidiki jo t'a la ni ne yɛrɛ y'a sɔrɔ n bɛ gɔnkali d'a kun n b'a fɔ fiston i jo tɛ nin na a ka kan nka a man ka kɛ sababu ye an k'a fɔ an b'a lagosi diɲɛ seginna ni maa bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka don a la et ça c'est pas bon jamana wɛrɛ b'u ka denw dɛmɛ k'u kɔlɔsi bwa jabate anw de bɛ kɛ sababu ye ka n'a fɔra kunkonin bɛ karisa la anw de bɛ kɛ sababu ye k'o wayiba ko o yɛrɛkɛ diɲɛ fan bɛɛ eh ben pourquoi denmisɛnya na i n'i ka sunguru bɛ kɛlɛ i b'a minɛ k'a sɛbɛkɔrɔ o bɛ kɛ fan bɛɛ a bɛ bɛn a la a bɛ wuli ka taa bɛ kɛ nka kuma dama kuma dama min bɛ nin ko in kɔfɛ de a tɔ laban bɛ ɲini ka kɛ juguya ye e an dun man k'o kɛ an yɛrɛ den la an man k'o kɛ mali artiste la o man ɲi dɛ an bɛ transition dilan yɛlɛma bɛ daminɛ kabini sisan il faut changer a daminɛna dɛ facebook ni fɛnw kan dɔw kelen bɛ ka kuma dɔw fɔ o bɛɛ banna c'est pas bon o bɛɛ banna Ça c'est pas bon an man k'o kɛ siriki la kumalankolon fɔ lagosili kuma ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ nkalon kan ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin sanga ni dawula min b'a la a mana taa diɲɛ yɔrɔ la a bɛ fɔ ko mali malien artiste de ye nin ye a ye prix joli sɔrɔ ka na n'o ye mali il faut pas voir k'a fɔ ko siriki jabate le fils de tumani non il faut voir artiste malien siriki le malien c'est tout jabate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila karamɔgɔ daba tunkara yan an bɛ bi ta bila yan ni ye an kanubaabaw ye u bɛ tabakoto karamɔgɔ daba tunkara u b'an lamɛn su fara tile kan salifu sanɔgɔ ale électricien musa ndiaye ale ye mécanicien kulu ale fana mécanicien haruna tarawele ale ye commerçant ye o kuma k'u ka foli b'i ye kosɛbɛ An ka foli ani tanu bɛ lamɛnbaa bɛɛ ye i k'a dɔn arajoso minnu daturulen don an na murujan ka na bamakɔ manca FM i k'a dɔn lamɛnlikɛlaw an ka foli bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ ma bwa jabate ka taa bila fo san min ye ka tɛmɛ geɲeka fana fɛ ka taa fo awa gundam ani dire an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma amɛdi jakite bolo tun bɛ nɛgɛ la sisan dɔɔnin na min ye burapile ani sidi farikoloncɛ u bɛ sɔɔni d'a kan bwa jabate i k'a dɔn surɔfana tuma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan